hei anụchiri m ntị anụchiri m ntị nwaanyị sikwa na ọ nọzi in form of ka ya si nọ maid ka ọ nọ na be die na nke kacha dị nke ọ gwa m wute m bụ na ọ sị na nke nwaanyị amadị n'ọnụnụ ka a na-anụ ya na nke nwaanyị nwaanyị obodo chee na ọ bụ nwanne nke nwoke na ife a gwa nke nwaanyị na ya bụ nwanne nke nwoke adị na nwa ị mụkwanụ ọ mara na ọ di gị bụ ife mụrụ nwa a na fa na-ewe ya n'ụdị na na na dị na dị na nwaanyị obodo na-ewe ya n'ụdị na ya nwa pụzi outside jee tutu ime mụọ nwa n'ụlọ that's fa fa amarọ na that's not knowing na nwaanyị obodo amarọ n'ọ die die bụ ife tụrụ ya ime o ji wee mụ nwa a fa chee na onye ọzọ onye ezi ọzọ na-abịa atụba ya bịa tụba ya ime that's ọyị ya nwoke mana ọ di nyanwa di nyanwa bụ ihe tụbara ya ime a mana ọ na nzuzo emeri openly na-eme ya openly ị mago na nke nyanwa nke nwoke adịrọ safe nke nwoke adịrọ safe n'obodo a na ọ ka e ji wee zoo ya ezo so zoo ya ezo sie ya ike that's nyanwa bugide afọ ime na ụdị na na onye ọzọ tụbara ya ime na na onye a bụ nwanne ya nwoke ọ nọ n'ebe a busị afọ ime mụọ nwa so ọ sị na ya achọgo ịna na ya- na ya- yes na ya achọgo ịna na ike agwụgo ya na ife nzuzo dị ya ọ- ife nzuzo dị ya ife a na-ezo ezo ọ sị na ọ ka-anago since na nwoke a na-eji na-ayọ ya ndị be nke nwoke na-ayọkwa ya sị ya biko nya dọnọ ka a ma ma ya mụtakwa ofu because ọ na na ọ mazị mgbe eji gbalatazi that's ọ na ọ mazị mgbe nke nwoke eji gbalatazi Nigeria but ọ sị na ya echego 3 years more than 3 years ebe ife a na ọzọ that's ọzọ abịaberọ so na ike agwụgo ya na ya ya anaba ya ka ọ ya-esi na-anụ di na-anụ na nzuzo n'iru nwaanyị ibie ọ sị na ndị nọ n'ụdị ọnọdụ a karịkwara akarị o na side fa a na ife gbawa obi Hey! ọ jụ m ajụ sị ma ọ bụrụ m nwa ma m ya-edinwu such a thing sị atụ God forbid na m nwa enwerọ ike idinwu ya enwerọ m ike ịna-anụ nwoke na ụdị na ị bụ nwanne ya in the name of na ị bụ nwa- na ị bụ nwanne ya Ndị- maka na nwaanyị obodo ka ọ ghara ịbụ na ya bịa busebi ya ya n'ilu gị nọrọ ebe a nwaanyị di ya na-akụkpọrị nwaanyị ọzọ na-ese nwaanyị ọzọ ibon gị ọ sị mba na ya ya edinwuzie na ya ama edinwuzie na ya ya na back to Nigeria na ya ya emenwu ya nwaanyị Igbo dị ka ya bịara na-ata afụfụ a na-anọ ọnọdụ that's nọrọ ọnọdụ na nwanne ka ọ bụto nwoke na-alụ ya bụ die nwoke bụ die ife ọ bụla alụ ọ bụla alụ ka ọ bụ ọ bụla alụ ka ọ bụ ife a bụ na alụ na ọ ezigbote alụ ka ọ bụ ị na-akụkpọrị nwunye ị na-akụkpọrị nwaanyị obodo n'ilu nwunye gị kwụrụ ụgwọ isie nwaanyị a na-edi ọ sị na ị nụkwa noise nwaanyị na-alacha mkpu ma a na-ese ịbọn gị na ọ na-alacha mkpu ee nyanwa nọrọ ebe ọ nọ na-ebesa akwa na-ebe akwa na that's na akwa bed pillow ya na-eweti oge ọbụla n'anya mmiri a na-ese nwaanyị obodo ịbọn gị na ọ sọ na ntị ya ka ọ na-ada ọ dịka etiri spika na ọ nọ n'ime room anụ ife ọ na-anụ sị kedu ụdịrị di bụ ife nke ọbụla ji obi na ya enwerọ bp wee bịa obodo a na ya enwego bp because of ife ọ na-afụ na isi ejugo ya na ya ya anaba ife ọbụla alụ ka ọ bụ ife ọbụla alụ ka ọ bụ kedu ụdịrị alụrụ anị bụ nke a ife a bụkwa alụrụ anị a sị m ya na ọ gị nwa bụ ihe dị mistake mgbe ị batara na agwa nọ condition a were it were available maybe the next ticket ka dị available nachie azụ mgbe ị batara ebe a the guy sị gị na ọnọdụ a ka ị ya-eji wee nọ a sị nwanne na ị lụ nwaanyị a nọ ife ya anọ ka e wee na-eme ife a ka a na-aga malụ ụbọsị a ya-anaba ị jụọ sị ya mba were return ticket nachie back isi bọọlụ kwenye isi adịrọ mma ala ọ na-apịa kedu ọnọdụ bụ ife a ị na-aza nwanne nọ nwanne gị ọ bịa na-ala gị na nzuzo nwaanyị obodo jewe village ha location ka di ji ala gị na-atụba ya ime ọ natara na akwụna mee ka nwanne who does that ala na-apịa isi adịrọ ya mma isi biko kwakọọ naa kwakọọ naa ka anyị yalekwa ịnụ na anyị bịalụ maybe another month anyị abịa na-anụ akụkọ ka anyị yalekwa ịnụkwa na ka m yala ijikwa anya m naabọ fụ ị again si ebe a naba si ebe a naba ị naruo Naijiria nụọ nwaanyị na ala nara apịa anụmanụ